anyị chọga ịgbafu ya ọsọ anyị were n'ekpere malie ya anyị kpọọ pastọ misis nne m Lilian

ndị dobi ndị ewonu ụbọchị nọ nga na hụ na ọjị ụbọchị ahụ na ọjị echeela eji echela ndị ọzọ anyị shị ya gazie n'aha jizọs ngwa ọjị eze

Honorable. Na me administrate. Ebo ni se mamman o. Omo go mamman.

eze ndị eze bụla nkịtị oge n'ọnụ ya takatị baba tịgbarịsị ha ewe ụmụgụma God bless ndị nna ndị nne ndị yi ụtọ nga ndị gbara na nga chineke ha ewe ọma ha chi hụ maka na aka n'ihu n'aha jizọs gọzie ndị werakwa nna ya maka afọ ọzọ ọ ga na-aga n'ihu gọzie ndị nne gọzie ndị nna ndị yi ụtọ anyị niile chụpụ anyị hụta na ala ụmụgụma na-ekobi anyị wuru ofu ka ọ na-aga aga n'ihu na afọ gọzie anyị ọ bịa afọ ọzọ anyị ga-enọ onye nwere onye furu ọnwụ bịa ka gbula anyị jehova anyị chọrọ inwe ndụ ogologo na anyị isi ike ee ndị okenye dịkwanụ ndị otu ndị nna gọzie ọjị doo ya nsọ echi eke echi afọ echi nkwọ echi orie ụbọchị anọ asatọ n'aha nke nna

biko nu mgbe anyị na-eme nke ahụ ọ rị mma shị anyị mara doo because o nwere ndị obodo eji- jiri ebube ha kpara kpọrịla afọ ọgbọ eji enwe ndị shi okporo kpọwachi ọwa echi so ha imerụ mmadụ nwa ndị ka anyị ama anyị eji ahụ ha moto moto but they are here today want to see them ihe ahụ nwanchi anyị amara shị eze ụmụgụma nọ nga eze dọkịta nnamdị ugorji eze ọha mere eze ọha mere eze ọha mere kipas eze ọha mere eze ka eme anị n'ekiti anyị kwa achọrọ m isi ebe onye m mafere ewekwala iwe achọrọ m isi ebe ndị ndom nọ egega ntị egega onye wu honorable Chidiko Okorie honorable biko ewela iwe bilie fele anyị aka honorable is always gentle honorable Chidiko Okorie ụmụgụma ndewo no ehe nna m achọ nwere mmụọ o jere o jere anyị lokal gọọmenti nga jeje ha ma jeda ha

Olo, talk out of far. Okay, complete. Ndewo. Ya gazie. Anyị hụrụ Dr. Nlem, Dr. Nlem onye ụkọchukwu. Otu ka ya na-amị na-ewu na n'ekiti Ụmụgụma. Ọweshi ọwashi. ọgwụ ọhụrụ ya naanị agbụrụ onye mere onye onye lanụrụ ekresi kara onye amụma naanị onye amụma ma ga-ala nna ya eji achị ejila mara onye mbete onye ka a ma ga-ala nna ya dr nlem biko kelela anyị mgbe praise the lord haleluya o nwere kpa amara m shi ndị niile chịga ụmụgụma nọ nga ama m shi ndị niile chịga vileji ụmụgụma nọ nga ma ndị chịga ndị nwaanyị nọ nga from our program they will all come one by one ha ole nyere nwochi ha bịa bịa bịala anyị aka amakwala m shi nwere ndị ndị palas eh, nọcha nga a ndị ụmụgụma ji eme ji eme enyi dr nze nọ hia dr nze biko kelekwara ndị ụmụgụma

meziri ike ya gazie and ndị ụmụnna you are all welcome in Jesus name anyị chọghị imegharị biribiri ọkwa na o nwee onye anyị misiri ewela iwe but mgbe oge ruru anyị amara na how to do it mgbe anyị kpọkwara maybe I want to skip one introduction of UO5 members but so that ma akpọli the UO5 home based chairman ya eji aka eme that introduction anyị chọrọ ịkpọli a eze ụmụgụma shi ya biko were ohere kelee anyị ụmụgụma o nwee otu okwu ma ọ bụ abụọ ga-ekpe ya tiga ahụ nga ahụ anyị na-akpọli biko ana m eji ohere ekele ndị UO5 ndị mere taa ka ọ dị otu a anyị enwe ọma ọ dịghị ihe ọjọọ ndị nọ abroad icheta ụmụnna ha na ndị nne na ndị yut na ndị nna emena ashị m chukwu gọzie ha n'aha jizọs ashị m ka ọ gbaa afọ ọzọkwa ha chọrọ wo nke nke ahụ maka paletiv maka ihe covid-19 ọ na happy krismas ka anyị chọrọ kwa na eji next year happy krismas ka anyị chọrọ n'aha jizọs So na o nwere ike ji aka ya na the UO5 home based Reverend Dr. Stephen Ilechukwu ya biko Reverend you will handle introduction of UO5 members you also handle presentation of palliatives Then I can continue after you. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Eze birikwo. Ụmụguma ndewonu. Ụmụguma ndewonu. Ndị enyi anyị ndị awụhụ ndị Ụmụguma nọ nga. Ndewonu. Onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Awụhụ m onye ọhụrụ n'ekiti anyị. mana site mma ruo mma ya rịkpa ka anyị wụ ndị ọhụrụ anyị na-ekele Chineke n'ihi ụbọchị rị ka taa ma anyị kwadoghị hazi ihe ya na-arị ka ihe ga-aga aga rị ka ihe aga ịga aga mana anyị kelere Chineke na o mechara ya bịa rịkpa wụrụ ihe ga-ịga aga Onye nwe anyị nara otito n'aha Jizọs first of all tutu m aga ihu ịkọwara anyị ihe ha nọchitara anya ya ka m mee ka anyị mara na e nwere ndị a kpọ UO5 eze anyị agbala anyị na ndị UO5 mere ka ọgbakọ rịkpa taa which means UO5 renowned n'Ụmụguma Praise the Lord. And members of EO5 nọ nga enwere ndị members anyị nọ nga ụfọdụ ime ha bụ ndị kpọrọ m ụfọdụ amụọ m rị ka nwa mana Chineke mere sị ka m wụrụ chairman EO5 ugbu ebe kanyebe anyị nwere branches iri iche iche ọ rịla mfe ndị shi branches ndị a gara ịbịa mana amagha shi UO5 nwere only one agenda and agenda anyị is ipromote ihe gbasara Ụmụguma ya gaa nke ọma outside that anyị enweghị program ọzọ amen so ebe ọbụla ha nọ ha nụ na enwere nga UO5 guzoro kpogo ka ama ha datọ that single

onye ọzọ wụ nwanne ya nwaanyị nọkwa nga onye yi efe a Sister Chibuzo Praise the Lord Hallelujah anyị amara na activities ndị ejije ọrụ n'Ụmụguma e nwere ndị ọzọ e nwere ndị ka elụrụ di e nwere ndị ka elụrụ di anyị aga ịkpọ ma aha ha e nwere ndị ka ọzọ nọ nga

a UK karashi ahara mmashi ebe ka anyị hụ gbọrọ ọkpọrọ achọrọ shi nwee development and he nwe chọrọ ahụ anya dị ka anyị na-ebe enwe ya development anya nwụhụ bịa merge together development anyị hụ mega ebe ahụ ọ rị nwuo mma ahụ na ọ rị mma ihe ha mega ebe ahụ so they are now keying into ndị ka anyị mega ebe so ha na-achọ sị ụmụaka ụmụgụma ndị ka ere ido chọgakpa ụmụgụma na-aga ihu eze nnamdị ụgbọ nọ tem so onye ọla wụ eze ọ a chineke mere ya ọwachi eze ọha mere Chineke mere ya so onye ọla chọrọ sị ụmụgụma gaa ihu anyị afọjia one unity one agenda anyị enwee political ambition anyị mere ha ọla ele ya agaghị so gba m nọ na anọ m academics admission adula onye ụmụgụma ọla nwere 190 and above tila Imo State University first choice ya a ga mee admission without paying ọ agenda ndị yo 5 yo 5 ọgọ ole nọ na-eme ụmụgụma aga ihu anyị achọghị ochibụla nga afụ nga anyị achọghị stories so ma anyị nọkwa na ha cha anyị eh, ndị bọs anwome ga palliative nke a bụbu

anyị chọrọ kpe ime ụmụ ụmụ gị so ha ahụ oge ikwu okwu ka so anyị sị chineke nna gọzie nna ndị ka ebi ebi na ndị ka nọkwa na abroad na ya ndị ka nọkwa n'ebe n'aha jizọs kraịst bụ onye nwe anyị onye ahụ wụ dr emma ebe the secretary onye ọzọ nọ nga a wụ honourable ejike okorie ụmụgụma ndeewonụ ụmụgụma ribanụ ụmụgụma mụọnụ ụmụgụma zụọnụ biko were nụ na nụ were na anyị gbanụ ji hụ anyị onye kwuru uke kwuola ansi nọtụ kemgbe introduction ee a sị evu jidoro ya agba mmadụ jiri gwazi anyị okwu ọkwụkwụ nụ ji alagbu ahịa anyị wara palliative ọhịa ndị bara ụlọ emekwana ya agbara m si n'oge ji obi nụ naba ya agba o jiri ere agbakwana n'oke ọzọ na-azakwa anyị pụtachi coronavirus ya ememna akụrụ mere na ya kwụsị ee anyị anyị akpa anyị kpara fụ ihe anyị riri ọwụ nnọọ ma coronavirus a na anyị ga na-eri anyị ga na-eri biko nụ biko nụ gbanụ jizi anyị okwu ọkwa mkpụrụ ji ala mgbe ọla kpọkwara nna okwu sekwa na anyị anyị karịrị akarị na uro 5 ihe a ya dọkta ime bụ okwu na ihe chema na okwu ọkwa nga nna ndeewo anyị nwere nwanne anyị nwoke brother joe ọnụọha

onye kwugara anyị onye kwugara anyị ụka very soon ya very soon ya pasịcha amen na ha anyị chọrọ ụmụ gụma mụrụ m ndị ewonu emega m video coverage mgbe ọ kpọrọ m nna m na nna onye nwe onye ụmụ nwaanyị hope ndị eze like kpa o shiri kwuo ịma nga enwere ndị oke nwekwa ndị ntakịrị ehe nga ọbụla enwere oke enwe ntakịrị ịma ha ọjọọ mere ịma ha na-agbago a na-agaji so we really thank God kpa unu ji gbakọ nga taa ọ mara anyị ezigbo mma ọ rịị ihe dị ka nha eji obiọma emega na nga nhe ụmụnne megakwa so kpa na kpa ọla ọ ha anyị no matter how little onyinye wu ka ejiri obiọma nye ọ ya the best so but we really appreciate you people kpa unu jiri bịa nga taa ha ọbụla nna ukele ata nna eji obiọma emee ya ya gaa n'anya ya n'anya ya onye nwe anyị gọzie unu n'aha jizọs Alright. enwere ihe ndị UO5 mere afọ ndị gara aga anyị enyela admission all through the villages ọkwa eziokwu anyị enyela ụmụ anyị admission all through the villages one one from every village anyị emegahụ ya shi onye win anyị ji ụmụ nwaanyị anyị shi nyena anyị otu onye anyị ji ụmụ ome nyena anyị otu onye ụmụ agụ village ọla ọ mara ula kpaa ka anyị ji emega ya ati onye graduate anyị achọrọ onye ọzọ replace because enwere kpa ego ya ji abịaga but anyị kpega ekpere shi chineke mee ebere ka o ruo mgbe ọ ga-iru anyị shi ụmụagụ ụmụ ụmụ ụmụ nkwụ ụmụ nwaanyị ogbochi nyekala na anyị one one person eye anyị azụma mmadụ ise anyị rịọka chineke si ya mee ebere ka oge ahụ ruo e nwere ndị eji eme ya na ọ ga-eru n'aha jizọs ọtụtụ afọ gara aga e, e, dọkịta m awụhụ dọkịta ọkwa eziokwu nle m awụhụ mana taa and we pray that ụmụ anyị ndị ọzọ ga imenene dịrị ka anyị kelee ụmụ nwaanyị n'ihi ekpere nna ukpe ga-ala n'iru ọha ebe ma ndị ka eshi eshi menene lụbata chineke gọzie unu maka ekpere unu kpekpemabụ ọnụ chineke zadụmabọ anya menụnụ anya medụmabọ onye nwe anyị gọzi unu n'aha jizọs ha anyị na-achọrọ imugbu uwo um, okay. Yeah. Now, um, enweela ọtụtụ ndị nyere aka UO5 agaga ihu and uh, anyị amarala ọtụtụ ihe especially ndị ka anya ha nọ ebe nna ikwu injinia ọlụọma ọwa akụ ọgbom anya chi ha na enene ha gbafụta ma mba chika osuji ha ndị ke anọhụ nga enwela ndị ke ime ha nwụrụ anwụ mana anyị onwe anyị makwa that uh, idea ha na echiche ha na ịgba mbọ ha we didn't drop it because ha nwụrụ ha we are following it up

appointment to go to Enugu ndị mmadụ bịa ha si e nwere onye jụrụ shị ama m na ị wụ onye Umuguma nwaanyị eyi jede

na ọ wụrụ onye ga-abịawa once a year mana achụrụ m mba so many years ago nwaanyị ma mara na e nwere m akpọga m chọọchị m bịa Port Harcourt ma gwaghachi ọwa ebe ọ wụ Umuguma ma m nwere ọrụ ije Enugu a gwara ha shị unu chọọ ka m nọ Enugu were na ọfịs unu bịa Owerri everything will because of my love for my community and ihe ọwụla ga-eme Umuguma gbakasịa biko ka anyị nye aka hụ na o mehụ nene ọbadahụ London branch ndị anyị nọchitere anya ha anyị na-achọ ime this presentation and aga m achọ ka Dr. Emma please join me here presentation ejila aka hazie onwe ya ọkwa eziokwu eze anyị si na ọ wụ Umuguma ogbodiri ise ọkwa eziokwu anyị agụọkwa nna ha ya rinene ya ise ha wụ

anyị chọrọ ịrịọ unu sị biko ihe anyị nyega ihe anyị nyega anyị ji obi anyị enyega ya because anyị mara na kemgbe ọnwa isii gara aga ha daga n'ịdaga o nwebe nga e rekọdụrụ ya na e nwere otu onye Umuguma covid-19 mmerede gburu ọrịa kpara ya dị igbu so obiọma ahụ na ọṅụ ahụ mere anyị ji je shi anyị mara na ndị ụmụ nwaanyị anyị ụfọdụ me na akpala ahụhụ ndị arụ ọrụ bekee salary anọ abịa shi mgbe onye ọlala kpuere mere ahịa ndị ere ahịa ha eshi ike ha ewegharị ngọ ha mana jirinụ obiọma nabata ya and anyị na-ekwu ya anyị arịọ unu si biko nna emela ya he ndị eh, ndị politics eh, ọha anyị ga-eme ya kpa so that a ga-asị na e mere ya he ndị politicians achọ enye ọ ga iru eh, unu rula ụmụ nwaanyị niile ala ụmụguma ruru raa biko onye o rula otu mkpụrụ onye o ruru otu ngaji ya mee nini ya were biko nna emekwala ndị nọ na mitin na ndị anọghị na mitin biko biko village chairperson please come dịka o jere ndị ụmụ nwanyị

ọ contribution dị na o ruru ụlọ village chairperson emake sure na village chairperson ga-emake sure na e keela ya yeru ụmụ nwanyị niile ndị mere nini nọ n'okpuru gị chịba ya awụkwala ndị nọ na ejikwala registration eme ya biko onye nwe m gọzie anyị n'aha Jizọs onye ọbụla bịara nga n'ụbọchị taa

onye mara na na ụbọchị taa ụdị ihe ga-eme n'ala ụmụguma ma chairman ha bịara gwa m okwu banyere ihe a agwara m ya si anya hụ bekee agụrụ egbanike mmechi ya si anyị ghara ugbu ka ahụ mezuru so ugbu ka chineke bịara mee nini chi ihe ewe oge ka anyị and anyị kwere na ọ ga na-aga anyị si akpa nga esi ha wefụta ihe a iji hụ na ndị na ala ụmụguma riri nri anya ụmụ anyị anyị si chineke nna tinyechi akpa ahụ mmaji pụrụ mmaji n'aha jizọs anyị si ọ ga na-aga ma akpa disemba ọzọ ga-abịa ma akpa na-esi ọzọ ga-abịa and akọọla ha n'ọtụtụ ihe mega ha anyị si chineke anyị onye na-akọ ụzọ ndị na-ebe elu ha rugbo ndị ọcha ya ọma ha rugbo nwe wekala n'ihe ya ọma ala ụmụguma ndị na-ebe ndị ọzọ na-ebe anyị si chineke gọzigbuo ha mmaji pụrụ mmaji n'aha jizọs gọziekwana ụmụ anyị obodo a dụrụ onwe ndị togetoga obodo ahụ anwụma anyị si a na-emeghe chineke gọziela gọzidugbuo unu ihe ọma kpọrọ ibe nụ ya kpọnụ mmaji pụrụ mmaji ụnụ emeela n'aha ndị ndị ụmụgụma anyị sị ụnụ emeela na ndị sị agụrụ agụgbula anyị na ndị sị anyị rie nri anyị sị chineke gọzie ụnụ n'aha jizọs eze ndewo eze biro eze ya gaziela gị ndewo biko gwara ụwa niile aha gị aha m His Royal Highness eze Dr. George Nnamdi Ugorji eze Ọhamere nke anọ of Ụmụgụma Ancient Kingdom nọ n'Owerri West Local Government Headquarters ndewo ndewo ah, na nkenke ị nwere ike kọwara ụwa niile ihe mega ebe a taa ihe mega ebe a taa wụ ihe ọma ụmụ anyị ndị nọ obodo oyibo na ndị nọ naijiria nọ ụmụgụma aha ha wụ UO5 ọrụ ha wụ ọganihu ụmụgụma ka ha chọrọ ọ ndị gwara ha emega taa sị maka disease covid-19 ndị ọ na-atụ n'ọnụ na ndị nne na ndị nna ka ha hụ ihe ha ga-eri nyekwara aka ọha ekwenye ọta Ele go bere gị. na nkenke ele ekele ị na-ekele ndị UO5 na ndụmọdụ ị na-enye ha maka ọganihu ha na-ewetara obodo ana m enye ha abụ ekele sị emeela otu onye sị ọ dị ofele na mmadụ kpakwara echiche sị ndị nwe ha na ndị mụrụ ha na ndị nne agụụ egbula ihe disease covid-19 emega naijiria na ụwa niile agbalịala ha Otu Chukwu gọzie ha, eze Chinua ha, aha Jizọs. Amen. Na na nkenke um, apart from today ị nwere ike icheta kọọlụ ụwa niile ihe ndị ọzọ ndị UO5 na-eme obodo mmadụ na-akụgara mmadụ. Ihe mega ụmụgụma wụ ka ụmụgụma nwee ofu obi ka a ghara inwe nkewa na ịrụ otu ọjọọ n'ala ụmụgụma ka obi anyị wụrụ ofu aha anyị bụ ụmụgụma ogo dị n'ise anyị enweghị nkewa anyị enweghị ntụpọ anyị chọkwara nsi ụmụ anyị n'ebe n'ebe ha nọ na ọganihu ndị dọkịta lọya injinias ihe niile ebe ha nọ na azụmagazi efuola ha na aha Jizọs Amen. Um, i lee anya UO5 ndị nọ ya ịma ala ndị nọ ya nwekwanụ ndị anọghị ya ile ndụmọdụ ị na-adụ ụmụ afọ ụmụgụma ijije sokwa UO5 na-enye aka ụmụgụma na-eto enwe n'ime ya wụ ndị niile hụrụ ihe ha emega ha ihe ọma ha soro meema ihe ọma ọ bụla ha chọrọ ime nke ọjọọ adịghị mma ikewa ụmụgụma adịghị mma mee ka ha na-aga n'usoro usoro maka esi efujela esi eke esi afọ esi nkwọ esi orie ụbọchị anọ asatọ na aha nke nna nke ọkpara na nke mmụọ nsọ ọfọdụ eze ya gajee aha m wụ Reverend Dr. Stephen Chibuzo Nlemchukwu biko nwere ike ịgwa anyị ihe mege ebe a ihe mege ebe taa wụ na ndị UO5 nọ na London kpọrọ anyị oku ndị UO5 nọ n'Ụmụgụma si na ha chọrọ ka ekeela ndị ụmụ nwaanyị niile a lụrụ n'Ụmụgụma he oriri shita n'aka UO5 ndị nọ ụyọ nke mụ onwe m wụ onye isi ha chairman ha so he anyị onwe anyị gbakọrọ ebe emega ele ihe kpara unu aka obi unu ji shi unu meela ndị Ụmụgụma ihe kemgbe covid 19 he kpara anyị aka obi o ji jee si anyị ga-eme he a wụ na anyị ahụna ntaramahụhụ ndị mmanụ gabiga iri ihe awụrụ nsogbu kemgbe ọnwa isii gọọmenti eshi onye ọla bụ ya ezu ike ndị ọrụ bekee kwụshịanụ enweghị salari enweghị provishọn ndị ahịa kwụshịanụ ugbu ị na-eje ahịa ụbọchị ụfọdụ gaa ma ije ụbọchị ụfọdụ so anyị ahụ that ndị mmadụ taga ahụhụ agụrụ eju kama ndị mmanụ ga na ahụhụ nwụ agụrụ egbuo ha ndị UO5 nọ London si ndị ka nọ n'Ụmụgụma gbanyela nụ anyị aka nyeruola nụ anyị ndị mama anyị na ndị nwaanyị anyị ha he ka ha nwee ike rie nri dịgide ndụ oge nwere ike ịkọla anyị atụmatụ ọzọ ndị UO5 nwekwara gbasara Ụmụgụma UO5 fure ka otu ndị chineke jiri aka ya họfụta isi na Ụmụgụma ga ịga ihu anyị nwere atụmatụ rị iche iche in the first place anyị malitere site n'inye scholarship anyị enyela en- enyemaka maka ọgwụgwọ ọrịa health care and eh, anyị onwe anyị nwekwara atụmatụ si chineke nyela anyị aka e nwere some other developmental projects you have for the ime n'Ụmụgụma, such as market, shop, fure ka shopping mall, uh, football promotion, and all the rest of them. Ebe ọ na anyị abaala edu- anyị abaala education already. Uh, anyị abaala sponsorship in education and all the rest of them. So e nwere he ndị ọzọ anyị onwe anyị ji obi si anyị ga iji nwayọọ nwayọọ na-aba ime ya dịka Chineke goziri anyị. Ele ndụmọdụ ị na-enye ndị Ụmụgụma kwesịrị iso unu n'ime UO5 UO5 awụghị secret society ọ wụkwaghị otu ndị zọga ọchịchị ọ wụkwaghị otu ndị si na ọchịchị a ga-egbada ya UO5 wu otu ndị si he ga-ịga ihu n'Ụmụgụma na he kwesịrị ka e mezie ya e mezie ya bụ onye ọla ahụga UO5 fure ka ndị chọrọ ịgbụkwụ ọwụta ebe anyị onwe anyị si mba instead anyị onwe anyị nọrọ si bata ka ị hụ ihe anyị mega ọ ga-emasị gị ị ga-isokwa anyị so onye ọwụla wụ nwa afọ ụmụguma mega ọfụma na business mega ọfụma na civil service mega ọfụma any profession ị belong to anywhere ị nọ anyị arịọ sị bata ka anyị agile elekpa anyị ga-eji nye aka wuo ụmụguma ya wụrụ ebe onye zọbata ọkpa ya masị ya ndewo ndewo ebe ya gazie ụnụ agbalịala Thank you. anyị makwa na UO5 anyị nwere mmadụ gbara ọkpụrụkpụ ị bịa na nke ndị clergy mụ onwe m wụ reverend minister anyị nwere Father Ray Nzereogu you know ha wụ ministers so onye ọwụla asị na ya wụ pastor wụ minister therefore elekpa m ga-eji join ya e nwere ndị pastor so na ya gị wụrụ an engineer you are welcome anyị azụọla ma ndị eji ese ụyọ mee plan obodo anyị azụọla anyị azụọla ndị lawyer anyị azụọla medical doctors anyị azụọla ọtụtụ ndị mmadụ so you can see that you have an organization ị ga-ịbata ime ga-ahụ ndị belong to so many professions in life so o nweghị onye ọwụla a ga-asị that you can't fit in our agenda is the good of Umuguma so onye ọwụla nwere ike ịbata na nkenke kọwaara m um, anụrụ m na UO5 nwere ala ebe ha zụrụ maka ọdịmma ụmụguma rị ka kpa o jere ala ahụ nọkwa ala UO5 zụrụ maka ọdịmma ụmụguma nọ o nweghị anyị evughị obi ire ya anyị evughịkwa n'obi sị a ga-ike ya onye UO5 were 1 plot or 2 plot or this no kama anyị onwe anyị vu obi na chineke ga-inyere anyị aka otu ụbọchị ga-ebịa anyị echeta ihe kacha mma a ga-iji ala ahụ mee maka ọdịmma ụmụguma n'oge na-adịghị anya anụrụ m na o nwere ndị na-akpakọrịta ala na-eji ya na-ewu ụyọ elekwanụ mbọ ụnụ gbaga ọ wụ mbọ ụnụ chọrọ ịgba iji deme ọrụ onye mere nke otu ebe ka anyị nwere problem ndị bataga ala ụfọdụ ime ha ndị anyị zụrụ ala ahụ ndị bataga ọtụtụ ime ha ndị ụmụguma anyị ha chọrọ ka ha ndị UO5 anyị bịa sị anyị ekomelachi ejikwa akpọfụ anyị police n'ihi na enwere ha ego enwere ha mmadụ no so anyị atolerateela encroachment ndị a so much mana by the grace of God anyị onwe anyị nwere atụmatụ ile ndị ka ịfọrọ afọ gbaa ya ogba ịhụ na o rịghị onye ọzọ batara anyị ebidokwana ya

biko kọọra ụwa niile aha gị na onye ị wụ aha m wụ owebe mma edwin ọnụọha onye ụmụagụ ụmụguma ogbedirisi Owerri West Local Government Area Ndewo sir. Imo State yeah, Ndewo. Ndewo. ya gazie Ndewo. adaji anyị hụrụ na ndị UO5 nke nwa bụ onye isi ha nyere Umuguma palliative anyị dị oge semese ebe niile na-akpọtụ ndị dum na-ebi oro na-aṅụrị na-agba egwu anyị sị anyị bịakwala ụlọ bịa jụọ osi ileghị kpatụrụ nọ akụbi na ude mehere gba ndị anyị ga-ekele ekele karacha wụ ndị ke nọ ebe uk ebe ahụ especially manụ prince ikwuagwu dr prince ikwuagwu ngozi nzorogu prisca nwanyị chika osuji Anọ m ha kpọọ m sị ha ahụ m gbakpụrụ ha mma ahụ anwụ echebela ha echiche sị ugbu a covid-19 nọ ehitigo onye ọbụla ahụ onye a onye lamaghara nwanne ha nwejisi ike ha obere otu mkpụrụ aṅara nweweta ndị ekpe ahụ ekwekwanụ kwesie ike ọ ihe mere eji mee ya ọ wụ generosity ahụ ekwuga generality of purpose onye nọrọ ya racha ya na nwanne ya kwụ achị ọkọ kọma manụ agbakwuru ibe agbakwuru ibe agaala ala ya kọma anụmanụ ha gbaje osisi ga ukwu osisi so ihe anyị chere wụ sị agbakwuru ibe anyị rụọkwa acha ebucha ọkwụ ihu akpụ ha a nọ sị a nọ na london a nọ america a nọ ebe iche anyị lọ ndị na Umuguma even ma ụmụ anyị origin ha azacha british za american za french za american aga ha ayọrọ ayọ agaracha must come back otu a na-akpọ U5 ị nwere ike kọọrọ anyị ihe gbasara U5 mgbe o ji bido ndị fọmụrụ ya na ihe gbasara ya ihe mere ahụ wụ ebe 2002 the gentleman wụ illustrious son of Umuguma Cosmos Chijioke Emenyeonu bịara na Japan si Japan yọhụta London na nọrọ be Onyegbu Onyegbu a kpọrọ sị ahụ mere nwanne anyị nwoke si Japan bịa sị ọ wụ aha ọnụ ya sị ọ wụ Cosmos m asị I don't know him but ọ wụ onye Umuguma can I speak to him ya sị yes ngwanụ enye ya phone Esi m good evening si ya na erikpo ole ya si ya riri mma si ya ị marana m ya si no ya amaghị onye m wụ si ya m onye Ụmụgụma Ụmụagụ nke Ọnụọha ị mara dee gị Theo ya si yes si ya awụ m nwanne Theophilus Ọnụọha ya si ya ma m o adịkwara m ndị fụọ si ya na ụmụaka anyị fụrụ na afụrụ na 71 immediately after the Biafra Nigeria war soba na ọha tola ikekwa m ụla na ụma ahụ na ụmụaka mana si ya ngwanụ nga anyị nọ nwunye egbu ọhụụ Ụmụgụma ị bịara Ụmụgụma ugbu a ya gbagwojucha ya anya ọ kpọrọ nwaanyị ma nyekwu nwoke ọzọ gbaruo nga Nicholas Chikwem kpọrọ ya ya eme ụka ọgụmehi steeti Nicholas esoro m ma ha ji ire hụ ahụ na ukwu na London esoro m A nabatara iji ọsị a ga-abịa eh, abụla ụmụ anọ kpam ji kpọbata ya ọ bịa kpọma ya ụkpọ ya na nọ zuru abụla asatọ ru mgbe ahụ dị- o- oge ahụ ya na-abịa kọọra m ihe mega Ụmụgụma gbasị Ụmụgụma agbaga aghara em, eze si pass law si hụ ha ga-enwe autonomy nke ha ndị Ụmụome eh, Ụmụnwaanyị na Ụmụnkwọ si akpa ụlọ Agunoshi awụhụ Ụmụgụma, ụmụome, ụmụnkwọ na Ụmụnwaanyị awụhụ Ụmụgụma, anyị echighị nne. Eze ezuo bụ onye ọmanya ya bụ ụfụfụ, anyị ga-eme ya. Esi na ya ga-emefu uche, anyị ga-eme ya. Ma bịakwa n'ụlọ, hụ ha mega anyị, lekpuo ọzọ. The gentleman abịa hụ, na-abịa dị nke nto Prince Ikwagu. o a consultant na ebe a kpọrọ um, Portsmouth ee ọ nga anyị si bido ha ha. ma ndị a che echiche sị ọchị ka nọ ma ahụ nwatakịrị m a kpọ Shimobi ọ ma o mega PhD ya na Cambridge o tirukwara na ọ lọvụrụ ụmụgụma as if a mụrụ ya ụmụgụma ya si ya ga-eso anyị jee ma chika ee shimobi nwa m nwaanyị mesochi anyị azụ si ya ga-eso jee anyị akpụmare zuru nga o bi ebe a kpọ nottingham reshi anyị bịawa abịadonụ summer aga eje m Ụmụgụma oge anyị mechara ha na si were oji bịa Ebe 2008 m abịa Ụmụguma kpọọ the elites of Ụmụguma ndị m mara na ndị m amaghị mgbe nwesịara kpa anyị ga-eji hazie obodo Ụmụguma rịkpanụ recognize ndị mba ga-abịa very soon as if a para ya amụma ma ahụ mebe ndị bịa mere ebe a niile pụta hụ kpa the contour of Ụmụguma ji nọrọ na the position near the very center nerve center of Owerri sị anyị ga-arị overwhelmed by foreigners ọ ma anyị ji onye kpakpara anya kobi anyị sị anyị mee ya to stop the erosion and decay gabara abara onye kpara anya kobi anyị ji mee ya ndewo Ndewo. um, kemgbe na oje form yo 5 ị nwere ike kọọla anyị ihe ndị unu mere achieve anyị the first thing wu unity a sị nga osimiri kpafuru mmiri kpafuru ọ wụ obi ya abanyere ma anyị formụrụ ya ọ bịara abịa batasi ike mmadụ niile kpere ekpe ndị Ụmụguma ndị gụtara akwụkwọ ndị eh, ya ga- eji a- e- eje mba agbajuru ha agbaju ma ejasi ọnwụ parịrị ma ha bịara bịa n'ọsịrị ya bụ mana ndị nyere aka abịa chemechie kpa a ga-eji mee ya anyị aform na Ụmụguma clubs football club each village ga-enwe competition with the other so tha- that um, ha ahụ ebiri ọkụ anyị zụtara ha jersey zụtara ha football jee register ha na Imo State Sports Council ha rị registered ndị Imo State na-agwa sị anyị chọta field ogige si emesa ha ha rịchaghị mma anyị bịa lee anya hụ ihe a kpọ ha achahụ ọhịa gbara ihu afọ ka ọ niile Em, anyị jekwuje ndị nwe ya. Eh, fortunately ha regere ka anyị sị anyị ga-azụ ha sị anyị ga-azụ anyị sị yes ha chesa ọrụrụ anyị azụrụ ya ha zụrụ nga ahụ ihe niile ma ndị ke ọzọ rị peripheral zuru ebe 24 plots so anyị sị anyị mee ya ọ dị na anyị mee ya ya abata um football field standard one anyị eji akụma and then there was effort ebe a dara ụmụ nwanyị area central ọ bụrụ ndị nyere anyị 40 plots so anyị zụrụ achị oke anyị develop oke a ewere ya na sheri ya two prominent members died within two days Pro, um, our general secretary wụ

Ọkpanji lie ozu ụmụ mmadụ abụọ within two days then anyị si nga ahụ ha eme ọ- ọ gbasara ndị ụfọdụ mụ jụsa gbara bịara gwara ha anyị latụrụ isi ha bịara sị agbara na hapụ onye ka edila ndị jee gbuo ụmụaka nna fụgịtị agbara anyị- anyị ga-anọ e- e- o- obodo niile nwetara ya ụmụ erịkpa ahụ o mekwa na nwa mpekele ọhịa anyị hapụrụ onye isi agbara ahụ sị give to Caesar what belongs to Caesar nyekwanụ Chineke that belong to Chineke ya agbara ya na nọrọ ebe ahụ ma ha takwuru ebe ahụ ebe ahụ ga-agbaga ha ọsọ agbaga anyị na-emega ihe ahụ bụ ihe mere na o wee bịara na 2009 anyị agbake ọwụwa anyị agbake anakwudo mma ha onye ekwu ekwu but ndị nke anyị nọ na london ejisi ike hold all their nerves um, then by uh, uh, 2012 anyị sị no anyị ga-ekwe sị ọnwụ merie anyị anyị ebidokwa rụma ya ụmụ scholarship anyị kwuru sị anyị ga-enye ọ dị mgbe the greatest achievement before ha eme na anyị uwe eh, as at now anyị enwela em, a lawyer anyị enwela architect anyị enwela financial somebody mere accountancy. Um, I think we about four or five students. Yeah, and we are go- going to do more. Yeah, anyị anyị ebidola ọ na nwayọọ nwayọọ. Yeah, anyị ọ bụ ahụ e ji bido. Ndewo. ndewo sir um, nke ma na ojikwa mmemme ahụ ị nwere ike ịkọrọ anyị challenges unu nwere Challenge, the greatest challenge was the death of those students to man, and then lack of support. ndị omogoma ha kpọ drag or reluctance to do what is right ndị ka nọrọ ha anyị mechara river bụ ọkwa the home branch chairman ha nọrọ late prison superintendent batamba nọ was their chairman until ya nwụrụ then anyị ananye reverend lem temporary staff Okay. sị ya ya rụma but ma nna ha eme oyo Exactly. ya emega ha ndị nọ uk ọ na anyị nwee s- ha- ha- ha put all their acts together you won't blame them because onye ọbụla pụrụ ọ dị- o me- o mere ihe ọ ga-enye and ndị nọkwara around Um, are working hard to dismantle you all five. Yeah? Uh, they are, uh, um, I wish na today ga-egosi leadership of all footings that anyị chọrọ ịnọ otu mgbe ọ bụrụ na ha nye support chịrasị ụmụnne ha nọ hapụ inwe dissenting voices or thinking that ụmụ onye chọrọ ịnatụ ha ọkwa ha anyị enweghị that inclination ha anyị dị community oriented and anyị nweta that um, support ọ ga-aga gachi ama Okay, sir. Um, Ndewo, anakpọ n'ụjọ agbalịga ọrụ ihe zi n'ijisi ike. Ndewo. Um, Ndewo, sir. Ala ahụ nọzikwa nna. Ala ahụ nọkwa ugbu a. ala ahụ nọ challenge anyị na nwere iji kwuo ọ wụ ndị resịrị anyị ala kpa ha iji nọrọ na ha na kedu ahụ dachi developụga ha ala ahụ ya ejekpọrọ ndị ọzọ here nakwe anyị ike ndị ụfọdụ asị anyị ala anya ndị police anwe weretara ndị police anọ na anọ bife anyị azụ ụmụala a na-edevelopụzi o nwere storey building ị ga-ahụ ugbu a anya mmiri akwụ ga-agba mmadụ n'anya nga ndị ka esi ha mega encroach na occupy other places ndị ọzọ ewu ụyọ so ọ challenge anyị nwere ha ahụ kwuga sị ụmụaka Umuguma ọ dị home branch mobiliziri chọọ ndị ga-asị enough is enough Exactly. Yeah, a bịara ha bịa agaghị emegbu anyị etu mere kpana ojikwa nje hụ ndị ahụ nwechi ụmụ ụlọ ndị ahụ anụga anyị emume na ya chọsị anyị jee weta hụ ụmụ akwụkwọ ahụ mmụọ ji Yes. ya bịta anyị kpa ọ dị power of attorneys eji zụọ ala ịbụ nke ndị ere ajụ ere ere. nke ahụ enough Ka- evidence Oh, it's, yeah, it's, it's enough evidence Exactly. that anyị zụrụ ala nga ahụ. Exactly. Ha- na arasị ha wụ anyị zụrụ ha nye anyị ala anyị Yes, ebe ọ nọ. exactly. Yeah.

Eh, survey plan Yes, ya. that area. ọ ma hụ perimeter survey That's true. ya That's true. ha ha weta ya ọ ga- ọ ga-efu anyị ego na definitely Okay. but ha weta ya then we can anyị nwela all the evidence anyị chọrọ Okay. because ọ ga-show the Yeah. area Exactly. anyị nọ Exactly. Em, na nkenke olee ihe ka ihe unu chọrọ ime ebe ahụ ọ iwu ya ahịa ọ ime civic center ọ area nwa originally ọ civic center Okay. but ahịa Umuguma na je gbakpụrụ na ụmụ nwaanyị anaraghị m eh, eh, ama in the field. The, uh, then I know you made encroach into um, the church school um, land um, or the uh, community school land. Ọ rịghị mma o ji eme ize. So kemega ga moto koda ya. Ya wụrụ ọrụ. Ya wụrụ ọzọ. Amara ahịa niile those days fara ama. But ke ede nwere ya sọpakwara ime moto agba idu eke ata o buru ibu ya bụtụ ka ahụ bụ major way ọ nọchiri ọ nọchiri ụzọ ya so ọ bụrụ na Ụmụgụma ga-enweta nga ahụ it's as good as akwa ama nga ama then enwere ike ndị na-aga na ama peripherally nwere ike nọrọ

otu onye ejila mara mma otu onye ma mma ijiji egbuo ya ya onye ọga widow's mite anyị nakwa na-agwala ha nwayọọ nwayọọ anyị na-edela ya Yeah. nakwa nwayọọ nwayọọ Ọ dị mma. Ee, ndewo Ndewo. ya gazie Imeela. Ee, na nkenke ele ndụmọdụ ị na-adụ ụmụ gị ma ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị ma ụmụ agbọghọbịa ma ụmụ okorobịa anyị ga-atụ ha bụ o mee na culture anyị efuola ee ma ma ma people bụ ma ncha ha cheta na ndị bekee echeghị ha nwere kọtụ enwere ha community ee nkịta gbara ukwu osisi I mean asị na ndị gbara ukwu osisi echughị egide ha so ha nọ ha dị ha dị so united ha dị ebe anyị nwere em, institutions eze eze wụ an a big institution Exactly, exactly. selected Exactly. pg woman bụ an institution Exactly. Eh, em, ọ dị elected Exactly. ọ na ke democratically elected ọ wụrụ choice by eze eze ndị ga-amonitor ọrụ ya nye ya ndị ya anwụ ga-arụ ọrụ wụ ndị Ụmụgụma town union ọ wụ ya na ga-echuzu ha eze ya wụrụ I mean ọ wụ ya ga-echuzu the chairman ya chuzuo chairman o kidnera the position of Ụmụgụma anyị ma hụ voice because o mere onye wụ chairman ga-ekwenarị articulate mara ha omega nwere ike ịkwụchikwu gọọmenti okwu ọhụụ oke na ngwere ya asị ya mgbe jenye ga ya ejema achọrọ ịhụ The, uh, the, the governor. governor. Governor is a human Exactly. being. Exactly. Any Exactly. one of you can be a governor. Exactly. Ọ bụ ha nọdụ nga ahụ nwee the- that opportunistic Exactly. um, uh, uh, uh, view Yeah. about emega anyị ha na eme mbezo. It's true. But ọ bụrụ na anyị gbasi okwu ike sị no, ụmụ ala anyị eweretara agaghị iwe ya. Ọ bụrụ na anyị bịa na sị anyị gara united oge akwụkwọ adị na ọdịna na ụmụaka anyị ndị ka agụgha akwụkwọ ha jishi ike ha gụmara ya ha chere ha chere na ọ wụ ahụ ha ndị ụmụgụma I- ihe na ụmụgụma eme na ha because about um, 20 years ago i was the chairman of um, Owerri community na London masha chairman ọnya so ha so ụmụ ụmụ wọt ebe bụ Umuguma ahụ nọ Imagine. you know ha ewe ndị ka eshi ebe ma ha ekiretube Owerri West ya ekiretube ekiretube na Owerri North ewe ndị ka ha ga ndị um, eh, Avu Na- ndị Ara. Eh, ndị Ara Yes. eh, mainly Yeah. but ndị ndị eheba obi em, Dịka- dịka ihi eji- agwa okoro si na Ihiagwa. Nekedekwa ha dịkwa angry because sacha a na-ele ndị side anyị anya Nekede aṅụ gbara anyị anyị hụ nọ na central place Exactly, exactly. so um, but then when i started ihe niile chenjia Fine. nnachi ma reason na-ekwe Anaghị- ahụ anaghị ntị.

ọrụ na gọvanọ mvukọ Umuguma ọgwụla mmepe obodo i thank god dadi ndewo chukwu gbaa unu ume jide nke i ji unu jiri gaa n'ihu ndewo